Yeah. Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. bịa em em kpekasị ife kpekasị ife ọ dede mary na-ekwu kpekasị ife ee bịa n- lee ka m gwa gị em, anyụ- ajọsịrị m na nweta ozi ihe i mere meri ee ee, kpekasị ife asị m gị na ọ dede meri na-ekwu kpekasị ife gee ntị akwa akwa akwa ị kpọrọla meri ịma na nwatakịrị a nwarị 13 years gị sị na ya gaa zụtara gị kandụl na ewerela ọkụ n'abalị maka maka antị ya ma ma ma onye ihu ma onye azụ anọghị nso ee gị kpọrọ gị kpọrọ gị kpọrọ mary kpọbaga n'ị- n'ime ụlọ ee ji aga akịrị n'ala nga ahụ ee kpekasa ya ife dum nọ na ya n- n- n- n- n- ya n'okpuru ee kpekasị ife na mary amatagwula nwoke bifo ọ ga-eme ike gị kama mechie ọnụ ọsịsọ mary matara nwoke na ebee Meri matara nwoke na ebee Meri ma ma- ma- ma Meri amata nwoke eh, eh, hospital report oh, ndị polisi zige m nga eh, eh, eh, na-akọwa na ọ gị nwa kpekasịrị ihe niile Eh? lee eh, yes le in- inspector gwara m that na na na na mgbe niile kesi gbasara gị na na-abịa na dia station ọ bịakwa na dia station ọ emekwa eh, instead a ga-ebuga gị kọt eme ndị nwe gị agbapụta gị so mụ ekpebie ihe m ga-eme gị n'onwe m

chere awọnọla m na kredit m agwụwala but ọwụ dị ka aha ee ehe na ọ wụ ekwensu mba ebe ebe ekwensu mewere gị ihe ka m kpọgazie gị ebe ekwensu na-anọ ịghọtara ee bikos akwa ịma na nna nna meri awụghị onye ụka ọkwa ịma na ọwụ dibịa ka ọwụ achọghị m ịgwa ya bikos m gwa ya ọ bụ n'ije ka a gara agara gị ihe ahụ m gwahala ya na ya jọsụ nọ nga aha mee ihe ọ ga-eme ọ ga-afụ ya afọ ma ọ ga-akpọ gị na mmiri akpọ gị ka gị agwụ bet ka m jọs were shapina ee m weta gị m were ihe gị kwọbie ya ee na ị dị sọrị ịdịrịkwanụ sọrị ihe nwatakịrị akpa na ikpepụrụ otu nhụ lekwanụ otu a ga-esi etighachi ya imerụọla nwa ee imerụọla nwa itile nwa n'ajọ ihe ee ọ ọ ga-ara ahụ nwa nwa nwa enweta onwe ya n'ụwa ọzọ ee ma oge na-adịghị anya sef ka i- otu iri ole mgbe ikwe na-eri na-aga ọ ya mere m ga-eji na m mere gị ebere ọ onye nwe anyị ga-emere gị ebere m mecha gị ihe onye nwe anyị mere emena gị ebere because ihe m ga-eme gị ah, ee achọghị m ikwu otu okwu na oke ngwa eh, oke bekasị ife elee ebe ị nọ ugbu a ka m hụ gị ka m ka m mara otu a ga-esi mezi ụka o na a ga-anụla akụkọ m o ị nọ Upper Iweka i ruola Upper Iweka i ruo ebe ọ sọkwara ngwa na ebe ị gbafuru na ka m gwazinụ mpa meri ihe i merenụ nwa ya na ọ ọ bazinụ uru ee ka m gwa mpa meri ihe i mere nwa ya ihe gbasaziri nna ya emee gị emekasị ife mekasị ife but ihe ọ wụ aha a kwanụ ọ wụ aha baptism gị n'eziokwu ee e- elekwanụ onye ndị gụkwara gị aha elee ụdịrị ihe a sị gị mekasịwa ọ wụ mekasịwa ụmụ- ụmụntakịrị tọgị etọgị ụmụ agbọghọbịa tọgị etọgị oke oshi gị n'aka oshi na-akpasa ulu gị oshi n'ụkwụ gị ara gbachie gị ntị chere aka ghọrọ mpa meri ị ga-ahụ ihe ga-eme gị che na meri aha a gụrụ ya na ya a gụrụ ya meri wụkwa onye chọọchị o nna ya wụkwa onye chọọchị meri wụkwa nnọọ ọ wụkwa fada gụkwara ya aha aha but i tiila aka na choki credit awa agwụla sef ngwanụ